ụtụtụ ọma igbo ndị nwe m ekene m ebe ọ bụla i si ekulite ana m asị na chukwu oke abịama ya bụ chi gị ma mekwara gị ebumnobi n'ụbọchị nke taata na ejirimara ndị bụ igbo anyị na-asị ụnụ bata nọsi ike n'ọnọdụ ihe omume ndị ejirimara ndị bụ igbo anyị na-asị ka anyị kpọrọ ụwa wee gaa mba maka na ihiala bụ oke mba bịa sonyere anyị etu anyị na-agbaga obodo a na-akpọ ihiala ofu ihe bụ ihe siri ike mana igbo ma etu e si eme ya ihe ahụ bụ iri ji ụfọdụ na-akpọ ya ịwa ji ụfọdụ na-akpọ ya ikeji mana anyị ma na igbo sụba sụchakwa ofu ihe ahụ ndewo nwanne m soro m ka anyị jee ihiala maka ihiala bụ oke mba onye ọma dị ike ru atụkwa ya iro onye ọma dị anwụ eru atụkwa ya iro mmadụ nwanyị bụ

ihe a bụ ejirimara ndị Igbo omenala Igbo adịrọ ịbụọ ofu ka ọ dị obodo na-asụ n'olu n'olu ụfọdụ na-asị na a na-awa ji ụfọdụ na-asị na a na-eri ji ma tata ihe a bụ ntọala kpụrụ ọkpụ ka a na-atọ n'ụbọchị tata n'ala Ihiala soro anyị na mmemme a anyị achọpụta ihe bụ omenala ndị Igbo

chineke anyị na-ekene gị o anyị sị gị deme deme echi si gaba anyị anyị anụmara anyị teta ọ bụghị esila na anyị ji anọ kọọ bụ rie anyị na-ekele gị etu i siri mee ka a hụ oriri ubi ọ bụ ya ka anyị wepụtara ọ bụ sọ gị nwere ike imere anyị ihe anyị adị ndụ ka anyị adị ndụ wepụta ihe anyị riri ihe anyị kọnyere ewere na-asị chineke deme deme ana m ekele gị ana m egozi afa gị maka ihe i meere palace ma na ihiala niile biko nna ji anyị na-awa tata anyị ji eri ya o ji eju anyị afọ onye ahụ ji adị o rie ya o ji eju ya afọ ọ ji agwọ ya ahụla ya nị chineke etu ọ ka anyị ji sila adị adị anyị na-ekpere gị etu ahụ ọzọkwa etu ọ ka anyị ji sila eme ya dukọọ anyị chebe anyị site n'afa kraịst onye nwe anyị iri ji ihiala Ọ bụ mgbe ọnwa itoolu dị na mkpụrụ ụbọchị iri na otu ka mba niile nke ụwa zukọrọ n'obodo Ihiala site n'ugwu na ndịda, site n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke ala Igbo.

Ma na mbụ, e nwere ememe nke ụka mas n'ụlọ nzukọ nke Katọlik dị na Ọdọata Ihiala, bụ ekpere nke e ji malite ya bụ mmemme ịwa ji Ihiala.

Mazi uh, President General ekenee m gị o n'ụbọchị nke taata ndewo sa uh, biko uh, ihe a bụ mmemme nọ na onyonyo eji ejiri mara ndị bụ Igbo n'ụbọchị taata anyị nọ na obodo a na-akpọ Ihiala and um, anyị bịara fụta na Ihiala nọ n'ikem n'ikem n'ụbọchị taata na-eme mmemme awam ji ụfọdụ ndị akụkụ be anyị na-akpọ ya iri ji anyị nwa na-akpọkwa iri ji mana a sụọ n'olu n'olu anyị ma ebe anyị si ma anyị chọrọ ka ị gwatụ anyị gbasara mmemme a na-aga n'ụbọchị nke taata ndewo sa um, dịka i si wee kọwa m ife ahụ Chief Okechukwu uh, the President General um, and dịka i si wee taa ka anyị na-eri ji be anyị

I will need help. I don't represent it. Um, kee ihe i nwere ike ịgwa ndị Igbo gbasara mmemme a pụrụ iche a ma na mmemme a pụrụ iche n'ala Igbo o nweghị mpaghara dị n'ala Igbo ya na-emefọ mmemme a na-eme n'ụbọchị taata kee ihe i nwere ike ikwu na ọ ya bụ ihe jikọrọ Igbo ọnụ e mere Igbo niile ji eme ụdị mmemme a n'ụzọ dị iche iche ị ma na ndị bụ otu egwu sị na Igbo na-asụ n'olu n'olu ihe a nwere meaning to different people iri ji na be anyị ọ na-enwe ihe ọ bụ a ma ji bụ nnukwu ihe ka ọ bụ na mgbe mbụ mgbe ochie na be anyị onye zuo ohi ji a na-amapụ ya amapụ chụpụ ya n'obodo so ọ na-adị very symbolic ndị be anyị nwere dịka ime ihe ọzọ mana so far as ọ bụ ji ji bụ kind of food jikọtara ndị na-akọ ji mgbe ochie na-abụ ndị a na-akpọ ndị nnukwu mmadụ ndị dị well dị there so na ihe anyị na-eme na-enwe a purpose ofu purpose ọ na-enwe bụ a na-eji oge a ndị nwe obodo ụmụafọ obodo a anọtazicha ọnụ and anọtazicha ọnụ a na-eji enwe some eh, developmental projects a na ihe imeghe obodo a na-eji ya eme maka na onye ọbụla na-alọtazi ọnụ ile anya ahịa onwe onye dara- onwe onye bụ onye bụ ihiala dara na ahịa anyị zuru ezu so erie ji ahụ obodo ewere ya nụ nọkọ ọnụ lebakwana anya n'ihe ndị dịra dịsị n'obodo ahụ mara ihe ha nwere ike ime mgbanwe ọnọdụ obodo a ka ọganihu ọnọdụ ihe a ọganihu ndewo sir um, chukwu okike abịama mere amara n'ụbọchị nke tata ihiala ezuo n'ikem n'ikem um, mmemme a bụ mmemme a kwadoro akwado maka ebe a ka a na-anọ ama odogwu e nwere n'obodo um, ka ihe ị nwere ike ịgwa ndị si ụzọ ntị wee bịa ịnọnye n'ụbọchị nke tata ịfụ na mmemme a gara n'anya a na-asị na onye na-eje ihe na obodo ọzọ bịa ha fụ ka anyị si eme ha ọ ya abụkwa ha laruo be ha ama ka ha si eme nke ha atọ adị m ụsọ na ha bịa ha ya mụta ya fụta anyị ha mụta ya anyị na ruo ere m nkecha bịakwa ebe ha bụ mere na si ta si onye nhazi nke mmemme ahụ malitere site n'ịkpọbata ndị echichi ọdịnala malite na ndị nze obu ndị eze udo ndị ogbuehi ndị ichie na ndị idu tutu o wee kpọbata ọlụọha nke iri na asaa nke ihiala igwe thomas obidiegwu

ọlụọha ga-ekene canopy niile wee bịazie bịa were ọnọdụ ọlụọha ihiala anyị fụkwa mmadụ dịka barrister Craig Ọkafọ ee anyị na-ekele ndị egwu Okay. n'ụbọchị ahụ ka Igwe Thomas Obidiegwu, Ọlụọha nke iri na asaa nke Ihiala, na ndị echichi niile, ndị niile nchedo nke omenala nakwa ọdịnala nke Ihiala dị n'aka, na ndị otu nke ọchịchị eze

ihe a na n'ọdị igbo bi ka anyị kelee na chineke mere ka anyị dịrị nọdị nga taa chineke anyị ekene gị anyị sị gị deeme deeme etu i siri mee ka ihe anyị rụrụ taa ka o mee ewerela abụ ka afa gị na isi ndị niile nọ nga chebe ha dube ha ezinụlọ ha ikwu na ibe ha ka etu ha siri rụta maka iri ji nke nke m atara eme ya were bịawa ka anyị nọrị m chineke ịdị anyị nọrị ha n'otu n'otu site n'afa Kraịst onye nwe anyị ihe ọma ihe ọma bụ ihe jere akpọ ezinụlọ n'ihu site n'afa Kraịst onye nwe anyị ụkwụ onye ọbụla jiri bịa nga nke o ji eje ala ja-aka ya mma mmaji mmaji site n'afa Kraịst onye nwe anyị ka anyị taa na ọjị asị ndị ihe a Ihiala ọma anyị taa ya azụ ụmụnne anyị taa ya azụ ala udo ka anyị taa ya azụ udo na ịfụlanya Ihiala onye ọbụla biko nna ụbọchị taa etu o siri mee ya ka o sie dị etu ahụ adị na ndụ anyị n'otu n'otu site n'afa Kraịst onye nwe anyị udo dịrị unu ka o si na-adị iri ji bụ naanị nnukwu mmemme eji mara ndị Igbo na mba Afrịka niile nakwa obodo ndị gbara ya gburugburu biko nabata na arụ kọpụlechị Ogbuagu and bj please do that right honorable mmiri ọma biko ọya ọya ọya biko anyị na-ekene ya Ladies and gentlemen, ka ọ na-ewele oche Ladies and gentlemen, iri ji Ihiala nke afọ a bụ ọpụrụ iche n'ihi na ọtụtụ ndị a maara aha ha ụmụ amaala obodo Ihiala nakwa ụmụ Igbo sitere n'ọnụma n'obodo na ebo dị iche iche n'ala Igbo gbakọtara n'Ihiala n'ụbọchị ahụ n'ihi mmemme iri ji Ihiala nke afọ puku abụọ iri abụọ na otu.

na ụmụaka na-aṅụ anwụrụ ike na mmanya na-aba n'anya na ndị nọ n'otu nzuzo na emere ha ka ha kwụsị ya o wee na-asị na ndị niile bụ ndị kwadoro mmemme nụwa na ya na-ekene ha ndị kwadoro ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata na ya na-ekene ha wee na-asị ọra na eze niile bịara ebe a unu nnọọ na mgbe unu ga-ana nke unu ga-eji naa ga-aka nke unu ji wee bịa mma site na Kraịst bụ Onyenwe anyị amen ee ka anyị na-aga n'iru oge ọgụ ọha na-abịa biko kụpụrụ ya aka Ezeọha of Isseke ee ya nwa bụkwa the deputy chairman Anambra State ee eh, Council of Traditional Rulers ife a na ọkụ ya bụgara abụgo nnukwu igwe anyị na-ekene gị ịsatọ iyo dance e nwekwara ịgba uhie nke ọ bụ naanị igwe Thomas Obidiegwu ndị igwe ndị sonyere ya ndị ogbuehi ndị ichie na ndị idu gbara ya All right. Biko, anyị na-ayọzi igwe igbo Mbosi na igwe nteke

ee biko ọ bụrụ na i nee anya ị ga-afụ na omenala Igbo ada ala ala yes ị fụ ka o si aga n'ahịrị n'ahịrị i lee anya ị fụ na Ihiala nwere mmadụ na ikem na ikem ọdịnala adị ala ala Okwu onye fedebe na-emegharị na ya ahụ o. Ugboro abụọ ka a na-akpọ dike ụgbọ ya na ndụ ọkpọ n'ọnwụ ma nke a bụ nke ndụ.

N'ihi na Igwe Thomas Obidiegwu, Ọlụọha nke iri na asaa nke Ihiala, bụ eze ọra nke ụwa niile maara nke ọma. Ọtụtụ ndị eze na ndị sitere n'obodo dị iche iche dịka Iseke na Ihembọsị bịakwara na mmemme ahụ. Ọtụtụ ndị ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche azọ ọchịchị nke Anambra steeti bịakwara sonyere ndị Ihiala na mmemme ahụ. Mmadụ dịka Maazị Chukwuma Soludo nke APGA eji m afa few of us dị privileged Ọlụọha Igwe Thomas Obidiegwu kpọpụtara anyị ka anyị hazie ihe nke a na-eme taa m ma try na-asụ Engli-Igbo ọ ya aka mma bụ na a sụọ ya n'Igbo ka onye ọbụla ghọta mana maka ndị onyonyo nnọkọta atakaghị m oyibo bụ ka asụsụ obi oyibo ọsụ bụ Igbo I am here representing the privileged few of our people

O identify ya with us na this project. Project ịchụpụ ndị cultists. Project ịkwụsị drug and substance abuse. And project ịrụ our central palace. And ichenji etu ndị be anyị si eche echiche especially ụmụaka na-eto eto. To do that, o wee sị na a ga-enwe scholarship for ndị be anyị niile nwee first class as from this year. A- and and na ndị ogbenye niile nọ n'Ihiala ya enwe ego ha ya eji eje akwụkwọ na a ya emobilize ndị be anyị ndị nwere ego ga-enyere ha aka wee zụọ ha n'ụlọ akwụkwọ ihe abịa ọsụ m gọdụ ndị be anyị deemenụ o anyị si ka anyị bịa n'ụbọchị dị taa ka anyị n'ụlọ n'ọrụ ya anyị na-ekele igwe ndị kabinet ndị ichie ndị echichi niile nke onye chi nya zelo ee omenala eli nji bụ nnukwu omenala n'ala Igbo obi dị m ụsọ otu obodo ọbụla si agbazi mbọ kịta na-eme ka fa mekarịa ibe fa dịka ọ gbasara awa nji mụnwa na-ekwukwa sị na obodo ọbụla na-enwere omenala mba ọbụla na-enwe omenala fa but ndị n'ana anyị ana Igbo must be proud of our tradition ịwa ji is one of them ịwa ji m na-ewukwa ewu n'ụwa niile unu jee nene YouTube ma ọ bụ eh, Facebook unu ga-afụ awa nji m na previous years So I love tradition, I support tradition. Alo anyị na-atụ taa bụ na gọọmenti ọbụla ga-abatanụ ga-akpachapụla anya maka tradition. Otu ịwa ji a ekwesị ike enwe ka ka esi mie mee the right policy ọ bụrụ a big cultural event na Anambra State. We must protect our tradition and we must protect it jealously. Ana m akọngratulate igwe na ndị Ihiala maka omenala unu na-epromote. Jidenụ ka unu ji. We must protect it. And unu ma na ife a nọ na-eme kịta okwu a kpụ n'ọnụ oge ndọrọ ndọrọ. Dikeọra nọ n'etiti unu ebe a sokwa azọ ọzịzọ gọvanọship. Anyị na-azọ na Zenith Labour Party. Zenith Labour Party bụ pati nke ikpeazụ na ballot paper e seli ezinụlọ ife a ga-eme kịta bụ na a ga-arapụ ife e de na moto banye moto ee onye onye a na-eso ka a ga-ekwu maka ya ọ bụrụ ebe a na-aga so anyị na-ekene unu wee na-asị unu anyị ka ga-abịa chi ya kọ mbọsị nta na anyị ga-achụ n'owere nchi anyị ga-echezili igwe ọjị ka ọ bụrụ omenala ka unu makwolo na m bụ one of you ndị igwe niile nọ na South here South Senatorial Zone kpọọ m mgbe na-eterọ aka na Ekwulọbịa wee chie m nụ ebube mba ọrụ ka o si dị igwe ndị wee menụ by the single act abụ m a member of every cabinet dị na South so abịa m ebe a ka m soro igwe and as a member of cabinet abụ m onye Ihiala ọrịa ọnwa ife unu na-emelụ ndị otu unu chetakwa dịka ọra nwa unu nwoke na ebe abụọ bụ nwoke amakwa m party ọ na-azọ na ya Ọlụọha ga-agwa unu mana unu nye ya ọkara unu enyekwa m ọkara maka anyị niile bụ ofu Ihiala ekene m unu nke onye chineze ekene dịrị unu Ihiala mụọnụ zụọnụ ụmụ unu na-ekpakwa unu kabanụ nke ahụ nne nana si na ya na-azọ ọchịchị mụwa bụ Akachukwu ada azọ ọchịchị ihe m na-azọ bụ ọganiru ọganiru ndị Anambra ịfụnanya ndị Anambra ọdịmma ndị Anambra ihe m kwuru bụ ndị Anambra bikonụ otu esi eme arọ ọbụla for 23 years anyị na-eme the same thing akọcha ndị nnukwu mmadụ anọchisi ebe niile a na-eme 23 years isi aja ya otu anyị dị mụwa sị ndị nnukwu mmadụ hapụzienụ ụmụnna nọ na Anambra state ha kwuo ihe anyị eji Anambra mee mụwa kwụ n'afa ụmụnna wee na-asị sị rapụzie n'ọkpara ụmụnna dị ike na-enenela m state government o buru ghasaa na local government o nwere ife a na-eme ebe ahụ gbaji biko biko ndị kwado maka ji dị na ebe ọ dị ebe a weta na ihe eji esuru ihe eji esuru ji upo upo upo anyị na-eme ka anyị nabata the chairman of eh, Ihiala local government in the person of eh, engineer Jude Obi unit commander Ihiala local government road safety ọ nọkwa n'etiti emesịa enwe ibu ihu nke dị mgbe Ọlụọha nke iri na asaa mesịrị ememe ịwa ji bụ nke o si na ya gọzie ọra mmadụ na ndị Igbo niile. O jikwa ohere ahụ gosi nguzosi ike ya n'ịhụ na obodo Ihiala bụ ejiamaatụ na nchekwa, ezi obibi ndụ, mmepe, amụmamụ nka na ọrụ aka. nakwazi ezi ọchịchị nke ọdịnala Chineke ọ bụ n'afọ ọma ya ọ bụ n'obi ọma ya ka o jiri debe anyị ndụ anyị ewere kọọ ọ dịgide na-ehu ya ahịhịa na-emezi aka ji wee ruo ugbu a anyị gwupụtara ya Chineke anyị dị ebube o nye anyị ndụ anyị akọọ anyị akọsi ya gwupụta ya ọ ya ka anyị nọ n'ime ya taa ewere na-asị Chineke onye oke ya deme deme ihe o mere na ndụ anyị ji nke 2023 a nke anyị na-awa taa onye riri ya ọ ga-ewetara ya udo n'ezinụlọ ọ ga-ewetara ya agamnihu n'ezinụlọ abụbọl ọ ga-ewetara Ihiala ọdịmma onye ọbụla ewere m awa ji a n'afa nna

biko chere ogbe biko chere president general Ihiala mc ọ na-achọ ịwa ji ọfụọ Chief Okechukwu ee ee onye na-representi gọvanọ anyị bụ honorable commissioner for information ya bịa ịwa ji n'afa gọvanọ C Don Adinuba ọ na-awa ji a n'afa gọvanọ and all the government functionaries ka ọ wachara anyị na-akpọ prezident um, Ogbuehi Ufomba prezident jeneral awana ndị Ihiala gosipụtakwara ngọzi chineke nyere ha n'owuwe ihe ubi. Ha gosipụtakwara ịdị elu na ịdị ukwuu nke oche eze na ọkwa ọchịchị nke onye eze ha site n'onyinye ukwuu dị iche iche dịka puku kwuru puku nke mkpọkọta ji ewu mara abụba na ọtụtụ onyinye ọzọ dị iche iche ejikwa egwu ọdịnala dị iche iche na ịgba egwu wee mee ka ụbọchị ahụ bụrụ ọdịiche iri ji bụ ọdịnala eji mara ndị Igbo

nnọọ nụ o debene ọnụ obi ha na-ekene gị Umuze Louis, Awabata.

anyị fụrụ ichie ife ife bụ ife anyị ekele ogbeghị deme ka anyị na-ekele ndị Akwa Ezikenyi

Elekere ndị ọha ọha na-abata elekere ndị ọha yes ebe nma nnukwu bụ ọzọ Ihiala ka m ga-ebi maka Ihiala nwere mmadụ elekere ndị ọha

Maazị ndewo ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ Ihiala anyị sị ka anyị kpọbata ndị Ihiala na onyonyo ejirimara ndị bụ Igbo na anyị gbara ụkwụ na obodo Ihiala tata wee fụ na nnukwute mmemme na-eme n'obodo nke a a kpọrọ Ihiala tata ka Ihiala wara ji barista nọ n'iru onyonyo ka ị kọwaara anyị onwe gị ma gwakwa anyị ihe

Ihiala pụtara n'ikem na ikem anyị ma na iri ji maọbụ ịwa ji bụ ihe eji wee mara ndị Igbo anyị chọrọ ka ịkọwara ndị Igbo ihe mere mmemme a jiri wee dị iche n'ala Igbo ihe eji wee dị iche n'ala Igbo bụ na ị ma na ji mgbe ochie mgbe ochie ka omenala anyị si wee dị ji bụ ya bụ eh, eh, ọ bụrụ na a sị sụọ ya n'oyibo the mainstay of the economy of ndị Igbo ọbụla so mmemme a na-emere ji bụ mmemme omenala a na-agba arọ ọbụla a ga-akọsịa ji dị n'oge ruo a ga-abụpụta ji abụpụta ji n'ala so ọ bụrụ na a sịkwa sụọ ya n'oyibo mmemme iri ji or ịwa ji eh, bụ the end or the beginning of the harvesting season oge eji abụpụta ji n'ala so mmemme a bụkwanị eme ekene chineke otu esi wee mee ji ndị igbo kụrụ ụba ndị igbo a na-abanyekwu that is a significance although na anyị ma na these days na ọ bụrọzi ji bụ the mainstay of the economy but that significance of ji anwa being the mainstay of the economy of ndị igbo mgbe ochie anyị ka na-eme ya so n'ọjọọ si ikene chineke ka esi wee duo anyị anyị ewere kọọ ọfụma ha abịakwa kịta ji epunite anyị apụkwa ya ọfụma na enweghị nsogbu ọbụla so that is the significance of this event n'ala Igbo um, egere m ntị mgbe a na-eme ihe nkọpụta na mmemme a site n'ọnụ Ọlụọha anụrụ m na ụnụ were ikikere wee nyefee ụmụ okorobịa n'obodo a ka ha fụ na emegidere ihe dịka mpụ na izu ori na ịṅụ ọgwụ ike kee ihe bụ ebumnobi ụnụ ụnụ jiri wee kwado nkwado dị etu a n'ụbọchị nke taata ihe anyị ji kwado nkwado a bụ na i nee anya kịta ị fụ na ọ bụrọ sọọ Ihiala n'obodo ọbụla emekọtakwuru sef abatagogo ala Igbo i nee anya na ala Igbo kịta ị fụ na anyị na-anụzi na ụmụazị na-eme ife a na-akpọ cultism ọ bụrụ ihe ga na ga na-ebute nsogbu n'obodo and then na-aṅụ ọgwụ ike ụmụ ọgwụ ike a so ọgwụ ike ụmụ ọgwụ ike a i nee anya fụ na ya na-emebi ụmụazị na-emebi ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ana ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọ bụ ndị oyibo sị na ha nwa bụ the the the hope of the society the hope of tomorrow so ọ bụrụ na emebisie ha like that ị ma na adị echi men ndị anyị ga men ndị anyị ga-ahapụzi so e, e, ihe anyị ji wee na-amụ ọkwa ọkwa ọkwa that ọgwụ ike na cultism a bụ ụmụ anyị wepụ aka na ya maka na ọ ihe ọjọọ ọ ihe ọjọọ emere onye adị mma na arụ Otago. So that is why this uh, the theme of this year's uh, New Yam Festival uh, for youths, for our youth to abstain from ịṅụ ọgwụ ike. Amarọ m uru ọ na-aba, amarọ ka o si atọ, amarọ m uru ọ na-abara fa, mana ife anyị ma bụ na the thing na-emebi ụmụazị. And then the second thing bụ ife a na-akpọ cultism, amarọ uru ọ bara. Amarọ uru ndị Igbo ndị Igbo ekwesirọ ịdịrị eme ụmụ ife a. Anyị were mụ na ndị mba ndị ọzọ anyị si were n'oge mana ndị Igbo anyị bụ na a ma ndị Igbo as a very industrious people ndị na-agba mbọ so ihe anyị ji the essence of this message bụ so that ka a bụ ụmụ okorobịa ntị na ụmụ agbọghọbịa so that ka ha wepụ aka ụmụ ife ọjọọ a ọgwụ ike na cult